Is é tadhlaí ná líne a bhuaileann leis an cuar ag pointe ar bith. So má ghlacamsa an pointe seo agus déanaimse líne dhíreach a bhuaileann leis an cuar ag an phointe seo, deir muid gur seo an tadhlaí. Anois an rud atá tábhachtach faoin tadhlaí ná go bhfuil an grádán céarna ag an tadhlaí, agus ag an cuar ag an pointe atá i gceist. So, mar sin de, an líne seo, tá an grádán céarna ag an líne seo agus an cuar ag an pointe seo. Anois, smaoinigh ar an cuar. OK. Roimhe seo nuair a bhí muid ag déileáil le grádán, bhí muid ag déileáil le líntí díreacha. Gabhaim leithscéal, níl mo líntí ró-dhíreach ach abair gur seo ár líne dhíreach. OK? Agus bhí muid ábalta grádán den líne seo a oibriú amach. Agus an dóigh a fuair muid an grádán ná fuair muid, den ghraf, mar shampla, tharraing muid triantán dronuilleach, cosúil le seo, agus rinne muid an ardú, nó an Y céim, so bhí sin an ardú agus bhí sin an trasnú anseo, agus rinne muid an ardú ar an trasnú agus fuair muid an grádán. Ach má smaoiníonn tú ar an cuar, okay,

OK. Gabh mo leithscéal. Níl sin rómhaith. OK, so seo tadhlaí eile. Má amharcann tú ar an tadhlaí ag an pointe seo agus an tadhlaí ag an pointe seo den chuar céarna. Tá siad ag dul i dtreo difriúil. So, mar shampla, beidh grádán deimhneach ag an líne seo, beidh grádán diúltach ag an líne seo. So, tá grádán difriúil. ag pointí ar leith ar an cuar seo. So, an rud is tábhachtaí atá mé ag iarraidh go nglacann sibh ón píosa seo ná, cad é an rud é tadhlaí, is é tadhlaí ná líne a bhuaileann le cuar agus a bhfuil an grádán céanna aige ná mar atá ag an cuar ag an pointe ar a mbuaileann sé. Maith go leor. Ok, so cén dóigh a faigheann tú an grádán den tadhlaí? Bhuel, abair go bhfuil an cuar seo agat, agus seo an cuar, cuirfidh muid y cothrom le f of x ar an ghraf, agus is é seo an tadhlaí. Agus is é seo tadhlaí den graf ag an pointe seo. Le fáil an grádán, déanann tú dy ar dx agus is é seo an grádán. So an rud atá tú ag fáil ná tá tú ag fáil grádán an cuar. Okay, so seo seo an y atá tú ag caint air, so dy ar dx, is ionann sin an difreáil de cibé cothromóid atá agat den cuar. So an rud atá tú ag déanamh, tá tú ag déanamh dy ar dx, ok, den chothromóid an chuair, agus tá muid ag iarraidh fáil grádán ag an pointe seo. So i ndiaidh duit sin a dhéanamh, ionadaíonn tú isteach, ok, so, um, ionadaí isteach, an x-luach de na comhordanáidí den phointe seo. Ok, so bheadh seo an x-comhordanáid seo. Ok, so tá sin ag dul a bheith do x-luach. Ok, so céad rud ná déan dy ar dx, OK, den, de chothromóid an chuair. Ansin nuair atá sin déanta agat, ionadaíonn tú isteach an x-luach, OK, de na comhordanáidí den phointe seo atá i gceist. Maith go leor? OK, amharcfaidh muid ar sampla de sin. OK, seo chéad sampla. So an cheist atá ann ná, faigh grádán tadhlaí den chuar. y cothrom le 4X ciúbaithe móide 2X cearnaithe móide 6X móide 4 ag an phointe nuair atá X cothrom le 2. Anois, níl an graf de seo tarraingthe amach againn, tá muid ag dul seo a dhéanamh go hailgéabrach. Maith go leor. So, mar a luaigh mé cheana féin, an dóigh le fáil grádán an tadhlaí ná amharcann tú ar chothromóid an chuair nó an ghraif, agus déanann tú dy ar dx, so sin atáimid ag dul a dhéanamh, dy ar dx ar dtús. Ok, so déanfaidh muid difreáil den chothromóid seo. So, difreáil de 4x ciúbaithe, ar ndóigh, iolraíonn muid an chumhacht faoin chomhéifeacht den 4x ciúbach. agus faigheann muid 12X agus íslíonn muid an chumhacht de 1, so 12X cearnach. Céad píosa eile, an difreáil de seo, déanann muid 4X. Céad píosa eile, an difreáil den píosa seo ná lúide 6 agus an píosa deireanach, an móide 4, ar ndóigh, an difreáil de sin Um, is ionann sin agus náid. Ok, so seo ár céad píosa, an difreáil. An darna píosa anois, caithfidh muid smaoineamh, caithfidh muid rud éigin a dhéanamh le seo, an áit a bhfuil X cothrom le dó. Ok? So, an rud atá muid ag dul a dhéanamh le sin ná tá muid ag dul é a ionadú isteach in san slonn nua atá againn nuair a rinne muid an difreáil. Ok? So, beidh an grádán.

agus críochnaíonn muid suas le 50. Maith go leor. Mar sin de, is é grádán an tadhlaí den chuar seo cothrom le 50 ag an bpointe nuair atá X cothrom le 2. OK, sampla amháin eile de seo. OK, so an sampla seo ná, Faigh grádán tadhlaí an chuair Y cothrom le 2 thar 3 X cearnaithe móide 7 X móide 3 thar X cearnaithe. Ag an phointe lúide a haon lúide trí agus aon trian. So tá an cheist seo tugtha i dóigh difriúil. Tugann siad comhordanáidí ins an ceann seo. So, amharcfaidh muid ar sin i gceann bomaite. Ar dtús báire, amharc ar an ar an cothromóid an chuair atá againn, ok? An chéad rud atá muid ag dul a dhéanamh anseo ná tá muid ag dul é a athscríobh. Cén fáth? Mar. Nuair a amharcann muid ar an téarma deireanach, feicimse go bhfuil an téarma X cearnaithe mar ainmneoir codáin againn, so níor mhaith linn sin. Má tá muid ag déanamh difreáil le seo, ba mhaith linn, níor mhaith go bhfuil na. X téarmaí mar ainmneoirí codáin. So, déanfaimid é a athscríobh. So, scríobhfaimid é mar Y cothrom le 2 thar 3 X cearnach, tá sin mar maith go leor mar atá sé, móide 7 X, agus táimid ag dul seo a scríobh mar 3 X i gcumhacht a lúide dó. So, rinne muid seo thar an chéad, so ba chóir go bhfuil sibh compordach le seo. Anois, táimid ag dul. ár difreáil a dhéanamh, so déanfaidh muid dy ar dx cosúil leis an dóigh a rinne muid sa cheist roimhe, so iolraíonn muid an chumhacht faoin chomhéifeacht agus faigheann muid 4 thar 3 x agus an chéad téarma eile, móide 7, agus an chéad phíosa eile, Iolraíonn muid an chumhacht faoin chomhéifeacht. Bí cúramach leis an chomhartha anseo, so bheadh seo lúide 6 X, agus bí cúramach arís nuair a íslíonn tú seo, bheadh sé i gcumhacht a lúide 3. Ok, seo meancóg measartha coitianta. Anois, cad é atá muid ag dul ionadú isteach? Bhuel, tugtar comhordanáidí dúinn an t-am seo, ach níl de dhíth againn ach an x-chomhordanáid, agus is é sin an lúide 1. So déanann muid an rud céarna is a rinne muid sa chéad sampla, tá muid ag dul ionadú isteach fá choinne x, ach an t-am seo beidh sé lúide 1. agus ionadaíonn muid isteach an lúide a haon. Tá mise ag dul an téarma deireanach anois a scríobh ar ais mar chodán, mar a bheadh, tá sé giota beag níos simplí, so cuirfidh mé an lúide a haon thíos agus sin i gcumhacht a trí. Ok, so seo ach rian le haghaidh sé ina bhfeidhm anseo. So seo a so rud.

OK? Má tá tú amhrasach, táim amhrasach, but, you know, má tá, ba chóir go mbeidh sibh ábalta déileáil le codáin ag an phointe seo, ach, em, you know, má tá tú buartha faoi do chuid oibre amach ins an scrúdú, úsáid do áireamhán le seo a shuimiú, ach ba chóir go mbeidh sibh ábalta déileáil le seo, so sin, eh, trí déag agus lúide. lúide a haon agus aon tríú, so mar sin de is ionann sin haon déag agus dhá thrí. Maith go leor, so, ní raibh mórán de dhifear ins an cheist seo ach amháin go dtugtar an chomhordanáid in áit an. um an X-luach um agus fosta go raibh an an difreáil píosa beag níos deacra ach níl rud ar bith ansin nach bhfuil déanta agaibh go dtí seo. Maith go leor. Ok, anois beidh um cleachtadh le déanamh agaibh uh bunaithe ar na samplaí seo agus beidh sin curtha ar Google Classroom. agus fosta, luaigh mé ag an tús go mbeidh muid ag foghlaim faoi tadhlaithe agus normal, déanfaidh muid normal insan chéad ceacht eile. Maith go leor? Ok. Am Óir Slam?